M'bale wanga, tasendera chifupi ndi kamera ndikuuze. Nkhondo zimene zikuchitika maiko anzathuwa ndi zizindikiro za matsiku otsiriza. Abale, nkhondo zafika pa panopo nazo kukhala ngati akungosewera. Tikamaonera ma, ma, ma, masamba anchezo komanso kaya achina Facebook, fe- fe- TikTok, uh, uh, YouTube tikamaonera mmene nkhondo zikuchitikira mmene zikuyendera maiko anzathuwa zikuchita kukhala ngati kuti angopanga makontenti kuti anthu azisangalala zingokhala ngati kuti zosewera kuti angosewera koma m'bale wanga anthu ambiri akumwalira anthu akufa ngati nyerere anthu ambiri akuvutika ndi njala anthu ambiri akusowa pokhala akuvutika mu njira zosiyanasiyana akuyesesa kuti mwina akapeze mtendere kwina kwake ndi chimene akulirira iwe ndine tili pa mtendere m'bale wanga ndifuna ndikutsimikizire kunazo kuti tiye tiyambe kupemphera kwa iwe ndi ine amene sitinayambepo kupemphera tiyeni abale tiyambe kupemphera tiyeni tilape tisiye zoyipa zathu zonse tibwererenso chifupi naye tibwerere pamaso pa mulungu tikhale chifupi naye ndi cholinga choti lipengalo likamalira azatikumbukire azatilembe m'buku m'buku lake la moyo azatikumbukire nkukatisiya nawo paradaiso tikakhale tikuyimba hosana hosana ukatha moyo uno tikapezenso moyo malemba ndi alipo ochuluka kwambiri malemba ndi akulalikidwa masamba a mchezo malemba ndi akulalikidwa pena paliponse tikumva mawu a mulungu koma tikamva mawu a mulungu tikumawanyalanyaza koma tikaona kuti zinthu zon- zolaula ndi zimene tikukonda masiku ano anthu tikukonda zinthu zolaula anthu tikukonda ndalama anthu tikukonda zinthu zimene zili zowononga moyo zimene dziko lafika pokuti kuchita tchimo ndiye kuti wachita chinthu cho chabwino kwabasi pano pa dziko lapansi tchimo ndi likukoma machimo akukoma osati masewera tiye tisakomedwe tiye tisakopeke satana mdyerekezi panopo watchera zinthu zochuluka nanji ma social media apo ndi watcheramo zinthu zochuluka zambiri zimene ambiri zikumatikoka kumatikokera kudzenje kuminga pang'ono pang'ono mpakana tapeza kuti tinakagwera enafe tinagwera kale kale kuminga kwa satana mdyerekezi enafe tinagwera kale kale m'kuphompho kwa satana mdyerekezi anathana nafe alibe nafe ntchito panopo ali busy ndi anthu ena ifeyo akationa choncho amangoona kuti asharapa awa ndi ana anga kale awa tikapsa tonse kumotoko m'bale wanga tiye tisakomedwe ndi zadziko chilichonse ndi chotsala ndalama ndi zotsala chilichonse chimene ungachione pano pa dziko lapansi chimene ukuchiona ngati ndi chokoma ndi chotsala m'bale wanga zidalipo ndipo tiza- zidasiyidwa ifenso tazipeza ndipo tizazisiya ndiye tiyeni tisakomedwe tisakomedwe ndi zokoma za dziko lapansi tiyeni tisendere chifupi naye m'badwo wathu uno ndi m'badwo wamwayi kwambiri chifukwa chokuti tikutha kudzionera tokha kuti izi izi izi zikuchitikazi ndi zimene zidaloseredwa kale m'baibulo ndiye ife tili ndi mwayi kuti tikuziona chachikulu tiyeni tilape tonsefe ndife anthu ochimwa inu pa dziko lapansi palibepo amene ali o- o- o- wolungama amene ali wabwino tonsefe ndife anthu ochimwa baibulo limatero ndiye zimafunika kusendera chifupi naye pafupi pafupi ndi cholinga chokuti azitikhululukira mphulupulu zathu timachimwa munjira zosiyanasiyana machimo alipo osiyanasiyana tchimo silimodzi ayi komanso tchimo silimachepa mm? machimo alipo osiyana kotero ena kungobwera pa social mediapo kungomva zimene ndikuyankhulazi achimwapo kale ena anditukwanapo kale ena andiyankhula andinyoza ena ayankhula zinthu zosakhala bwino zimene zapangitsa kuti achimwe ndiye anthufe timachimwa mnjira zosiyanasiyana nkhani yaikulu ndikusendera chifupi naye masikuwa nthawi yatha nthawi yatha abale anga ndikukutsimikizirani pomwe pano kuti ambuye yesu akubwera posachedwapa zizindikiro zija adalosera zija panopo zayamba kuonekera ndipo zayamba kufika zafika pena pake pokuti anthu maso akuthupi sitingazindikire sitingathe kuona koma maso auzimu tawatseguleni maso auzimu muona kuti ee nthawi yatha tiyeni tilape tisiye zoyipa zathu zonse tibwererenso chifupi naye tibwererenso chifupi ndi mulungu ndipo tiziyesetsa ndi kukakamira kuti tizikhala chifupi naye ntha- naye nthawi zonse kuti mwi kuti tsiku lina nafenso tizakayimbe wosana wosana mwana wa davide nafenso tizakayimbe naye tizakajowe naye tizakadumphedumphe naye mparadaiso pango lini leyi malawi ndi dzina langa lero ndabwera mosiyana kwambiri ndi nthawi zonse ndimakukondani nthawi zonse kuti mumatha kukhala pamenepo kumamvetsera ndimakukondani nthawi zonse eh, komanso ndimakunyadirani makamaka kwa inu amene mumati mukamva tikulo- tikulongolola pano mumatolapo china chake kuti chikuthandizeni ngati mwa moyo wanu mulungu akudalitseni masana uno kwina kulikonse kumene muli zikomo kwambiri